mali kalanko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mali kalanko tun ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen hami ye mali kalanko tun ye fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen hami ye ka da kan kabini 2019 eh, ko kalan bɛ dingɛ kɔnɔ 2020 a bɛ dingɛ kɔnɔ ɔ mais sisan nɔ gɛlɛya caman caman caman tun bɛ yen nɔ o gɛlɛya dɔ tun ye article 39 ye n'o ye mɛtiriw ka ko ye a bɛ i n'a fɔ sisan nɔ ko o wɔyɔ fagara donc o kɛlɛ o jiginna so eh, coronavirus o bana ko kisɛ ka nana ka na i sen bila a senna min y'a to ko ka grève kɔfɛ tuguni ka ko ka école bila eh, bana kama nka sisan nɔ bana ta kɔfɛ ni ko ekɔlidenw ka segin eh, article 39 ko o bɛ ta en compte an ah, a dafalenba donc eh, ko mɔgɔw ka segin bi anw nana welesebugu la welesebugu ani ani bamakɔ cɛ ma kilomɛtiri bi seegin don an ni lakɔli ɲɛmɔgɔ dɔ bɛna baro kɛ n'o ye monsieur le censeur eh, musa mariko musa mariko an ni ale bɛna baro kɛ sisan ko ka année sauver salon ka année sauver ɲinan ka année sauver yala année nin bɛ se ka sauver wa après gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ sisan komi a fɔra ko mali kura wala ko mali bɛna ɲɛda kura ta ɲɛda kura ani lycée kuraw ani kalanden kuraw ani mɛtiri kuraw ale bɛ ɲɛ bɛ gɛlɛya jumɛn na gɛlɛya minnu n'an kan k'an tɛgɛ da kan k'a fɔ ko yan fɛnɛ kan ka yɛlɛma eh, musa salamu wabarakatu a ni sɔgɔma eh, sangare i ka ɲininkali diyara n ye

Elifatu TV filɛbaga bɛɛ ma, u bɛ voie min na, minnu b'a ta radio kan minnu b'a ta Facebook ou bien YouTube n ka foli bɛ se u bɛɛ ma, ni aw wulila ka se ne ma kalanko bonyako kan n ka hakilina fɔ a la vraiment o ye ko ye min diyara n ye kosɛbɛ, o diyara n ye ka bonya lasegin aw ma Ala sago aw bonya b'a la. Ok ɛɛ Musa o diyara n ye, n ko an sera e ma yan nɔ an bɛna baro kɛ fɛn caman kan, an ka baro fɔlɔ ye min ye denmansaw mali ɲɛmɔgɔw karamɔgɔw aw yɛrɛ min ye eh, tɔgɔ di direction k'u ye bɛɛ lajɛlen haminanko kalanko nin sa ko an ka segin ka na ko ka année bɛ fɛ ka to ji la ko ka a sauver n'o ye ko ka a kisi baki o bɛ aw bolo yan nɔ e ka kalandenw labɛn cogo moralement physiquement aw yɛrɛ fɛnɛ yala année nin a bɛ se ka sauver wa ah, ni ala sɔnna a ma ni an bɛɛ y'an se fara ɲɔgɔn kan k'an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'an ŋaniyaw fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ an ka laɲini bɛ sabati o fɔlɔfɔlɔ bɛ d'abord foli bɛ se gouvernement mɔgɔw ma parce que bana in kɔni bɛ yen bana bɛ senna mais u ye disposition caman ta pour que kalan bɛ se ka kɛ ka bana in to yen parce que maa si t'a dɔn bana in ko bɛna laban cogo min na donc ni mɔgɔ min y'i sigi fɔ bana ka ban waati dun tɛ mɔgɔ kɔnɔ dɛ o yɔrɔ la gouvernement ye hakilina min ta ka matériel bila an ka disposition la u ye hydrogel bila ka na ka safinɛw bila ka na ka tɛgɛkolanw bila ka na yala u y'a ɲini an fɛ ko an ka ekɔlidenw tila kilasiw kɔnɔ ka sigi mɔgɔ mugan duuru duuru mais masigi ka kɛ bɛɛ la hali mɛtiri masigi dir'u ma donc o tagabolo kɔni na an y'o baara da wuli se buya ka ban maintenant n bɛ kuma min fara o kan n'an an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la maintenant fo baara de ka kɛ a ka k'a kɛcogo la kelen baara in tɛ se ka kɛ ekɔliden somɔgɔw kɔ ekɔliden somɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que an filɛ waati min na samiyɛ don anw dun bɛ burusɔn dugu de la ekɔliden caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka du kɔnɔ olu de ye sɛnɛkɛla ye foro kɔnɔ parce san tɛmɛlenw na nin waati i b'a sɔrɔ pratiquement ekɔlidenw yɛrɛ ye sotaga dabɔ ka ban mais san bɛɛ n'a kɛcogo don o y' ala ka latigɛ mɔgɔ se t'o la bana in cunna bɛɛ de kan donc fo parents d'élèvesw ka jɔ u jɔyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ekɔliden fana ye ekɔliden de ye ekɔlidenya tɛ mɔgɔ ka baara bali waati dɔ bɛ kɛ foro la dɔ bɛ kɛ kalan na mais ni kalanko taara nin bolo kan ɲinan vraiment u k'u hakili to o yɔrɔ la ka denmisɛnninw sensibiliser pour u ka na cours la o ye somɔgɔw ta fanfɛla ye ekɔlidenw yɛrɛ ta fanfɛla surtout ekɔlidenw ye examen kɛlaw de ye u bɛ baki kɛ salon an ma se nin yɔrɔ ma kosɛbɛ mais u ma taga ka ɲɔgɔn jan parce que samiyɛ fɛ kalan a tɛ se ka taa k'a fɔ ko degun dɔɔni t'a la parce que a bɛ kɛ san natɔ kɔrɔ sanko nin dun fiɲɛ b'a la sanbɛlɛni b'a la fɛn b'a la donc an bɛ Ala deli Ala k'an kisi o sugu ma la mais bɛɛ k'i jija pour que baara in bɛ se ka taa ɲɛ parce que o yɛrɛ la somɔgɔ dɔw salon u ye sanjiminɛminɛn san ka d'u denw ma o kɛra an ɲɛna yan vraiment an yɛrɛ y'u fo fo an taara foli kɛ dɔ la fo so. parce que tubabu b'o fɔ ko celui qui veut voyager loin prépare sa monture n'i b'a fɛ ka taa dugu jan na i b'i ka dugutaminɛ labɛn dɛ i b'a dɔn samiyɛ de sera den ka ɲi ka na ekɔli la san tɛ mɔgɔ bolo o bɛ ala de bolo donc n'i y'i to ko fo san ka wo ekɔlidenw t'i kɔnɔ mɛtiriw t'i kɔnɔ donc den ka ni fɛn min ka kan pour a ka kalan ka labɛn a bolo i bɛ se k'o labɛn k'o ɲini k'o d'a ma bien bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ mais o man ka dɛsɛ ka kɛ n'i b'a fɛ den ka ɲɛtaa fɛ Ekɔlidenw yɛrɛ ta ye min ye ekɔliden déjà douzième na i b'a dɔn i nana kun min ekɔliso la i b'o dɔn dɛ i b'a dɔn ka ka baki de kɛ baki dun a tɛ sɔrɔ n'i ma kalan kɛ ni mɔgɔ ye kuma kuma f'i ɲɛ bɛ nin k'i bɛ nin k'i bɛ nin k'i ye a bɛɛ nkalon don nɛgɛn don wa a tɛ laban tiɲɛ de bɛ laban i ka kalan kɛ i ka sɛmɛ kɛ i ka passer ka baki i ka tɛmɛ i ka baara to ye diɲɛ kɔnɔ donc n b'o de ɲini ekɔlidenw fɛ u ka na ekɔliso la min fɔr'u ɲɛ k'o respecté hali jɔli cour kɔnɔ banako ta fanfɛla in na an kumana kan an donna classe bɛɛ kɔnɔ an traitera an passera an y'a ɲɛf'u bɛɛ ɲɛ nin ye ko kura de ye an bɛɛ bɛna an deli a la de hali masigi in doli maître yɛrɛ da la ka kuma n'a ye a man nɔgɔn a yɛrɛ preuve ye min ye ne ta filɛ nin n bonbon la nin ye parce que ni n ko n bɛ kuma n'a ye cogo dɔ la n tɛna lafiya Voilà. Ni bonyara. Voilà parce que voilà mesure ma t'a la. Ɔ mesure ma t'a la. Donc voilà donc o ko kɔni o ye bɛ ɲini ni hakili de ye. Awɔ. Donc ekɔlidenw kana kalan kɛ. Unhun. U k'u ka devoir kɛ u k'u ka leçon ta. Unhun. Bac kɔni don ma fɔ anw ye fɔlɔ. Awɔ. Mais a kɛtɔ de don. Awɔ. Donc ko min tɛ ɲɛ kɛli kɔ. Ɔnhɔn. Fura wɛrɛ t'o la laban ɛ labɛn kɔ dɛ. Awɔ. Donc maîtres fana ta fanfɛla la. Unhun. An ni direction mɔgɔw ye réunion kɛ. Unhun. Parce que an ye consigne sɔrɔ ka bɔ an ka autorité supérieure la n'o ye académie ni ministère ye. Unhun. Ka maîtres sensibiliser. Unhun. Vraiment an bɛ situation min na bɛɛ b'a dɔn situation kura don. grève tun bɛ grève kɔni Dieu merci grève tɛmɛna maintenant bɛɛ de bɛ ɲɛsin ka kalan ma sisan ka kalan kɛ ka se a dan na ka ekɔlidenw pré parce que candidat bɛ préparé de i tɛna don classe kɔnɔ ka fɛn dɔ kɛ ka taa ten candidat bɛ préparé de sujet bɛ abordé cogo min na baara tagabolo min ye o de bɛ f'a ɲɛ sasi bɛ se ka min fɔ fɔlɔ i ka ɲininkali la o y'o ye bon mesure sincère sira t'a la baro i da sera fɛn fila ma i ka jaabi kɔnɔ mais ne bɛ segin tuguni ka tigɛ da kan fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ka parents d'élèves k'u sensibiliser bon sɛnɛkɛla kɔni ale ni sɛya kɔni don ale bɛ min dɔn o ye a ka foro ye n'a ka misi n'a ka sɛnɛkɛminɛnw n'o y'a ka denmisɛnninw ye c'est vrai que denmisɛnnin caman b'a bolo yan nɔ an bɛ burusi fɛn nin kɔnɔ sisan k'a fɔ an kan ka u kunnafoni yala est ce que aw ye sira ta sira min bɛ se k'u kunnafoni wa ne bɛ sɔnna ka tɛmɛ ka émission dɔ ta arajo la sisan nɔ ka kuma u fɛ walima ka ko wɛrɛ kɔni de kɛ parce que u caman tɛ yan nɔ est ce que aw bɛ se aw ye sira ta sira min bɛ se ka aw lase denmasa ninnu ma k'u to u ka so ka se k'a f'u ɲinɛ ko denmisɛnninw ka avenir de ye u ka waati ni kalan ye est ce aw y'o sira ɲɛɲini wa. ayiwa eh, o ɲininkali diyara n ye kabi eh, rentrée reprise programmé gouvernement fɛ ka bɛn le 2 juin ma yɔrɔ o de kun o de o de o de fɔra le 2 juin bon bien que maître ma na fɛn wɛrɛw donna senkɔrɔ mais sisan kɔni kalan kɔni c'est effectif mais ka b'o date la Drecon mɔgɔ ye poropze ni surubiya min tun bɛ yan u ye kominɛ ke perepre sen kɛraj psete de wuli sebugu araj minnu lam don ka tɛmɛ bɛɛ kan u bɛ se fan bɛɛ fɛ ala araj dɔ bɛ sɔrɔ bamakɔko yan dɔnku an kɔni ka jatela a wuli seguko kɔni bɛ fan fan kominike y'o sɔrɔ an tun n' fɛ ka ci f'u ɲɛ kalanko in na ka somɔgɔw fana a vze a u ka don ala ka denmisɛn bila ka na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'a la ko kɔni mana cun mɔgɔ kan a bɛɛ tɛ dafa dɛ kalanko in kɔni samiyɛ fɛ anw yɛrɛ b'a dɔn an bɛɛ burusikɔnɔdenw de ye an bɛɛ y'an ka kalan kɛ burusikɔnɔla la ka na baara sɔrɔ ka se yɔrɔ ninnu bi mais n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a quatre-vingt pour cent i b'a sɔrɔ denmisɛnnin caman de bɛ u bɛ ci k'u somɔgɔw ye donc n'a fɔra ko bɛɛ ka tigɛ ka bɔ a la mais pour le moment denmisɛnnin bɛɛ fana ma taa terminale mɔgɔ dɔrɔn de taara donc denmisɛnnin tɔw bɛ dixième ni onzième na somɔgɔw bɛ se k'u wasa don o la yanni nin ko ka sigi sen kan ala sago i bonya b'a la euh, kuma ka ɲi monsieur le censeur sisan nɔ i da sera karamɔgɔ mɛtiri ma n'o ye porofu ye ka ko ye e ka karamɔgɔ caman tun bɛ bamakɔ bamakɔ ni welesebugu kulo euh, bi seegin don yala kɛlɛba nin kɔfɛ n'u ka layiɲini fɛnw sɔrɔlen n'o ye article 39 nin sɔrɔlen kɔfɛ yala i ka karamɔgɔ u farifoninen don u motivelen don u sinnen don u ka baara ma i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na wa bon eh, eh, o fanfɛla la karamɔgɔw ka bamako sigi tɛ anw ka baara tiɲɛ welesebugu yan parce que an ye résultat ɲumanw sɔrɔ ka sɔrɔ u bɛ bamako sigi na mais anw ka problème tɛ i bɛ bamako i bɛ welesebugu i bɛ segu bien buguni baara de dir'i ma welesebugu yan officiellement installation de y'i muté Welesebugu donc an b'i filɛ Welesebugu ka de i ka se yan baara kɛ heure la ka bɔ yan baara jigin heure la an b'o de ɲini i fɛ bon Bamakɔ ta in o ye fɛn wɛrɛ y'a ko la parce que caman de bɛ Bamakɔ mɔbiliw b'u bolo car anw bɛ route nationale internationale de kan i yɛrɛ mana bɔ Bamakɔ sɔgɔmada fɛ à 6 heures à 7 heures 30 tu es à Welesebugu ici donc anw kɔni tɛ jateminɛ k'o kan k'a fɔ k'o bɛ kɛ degun ye ka s'u ma mais farifoni ta fanfɛla la n y'o de f'i ɲɛ ko ntɛnɛn sɔgɔmada an ye réunion kɛ 10 heures la an ni proviseur an ni professeur an ye ci bila u ma caman 80 pourcent fo cas social tun bɛ minnu na u ma se ka na mais a fɔra fɛn fɛn o bɛɛ sera yan a nɔgɔ y'u fɛta jira olu kɔni pɛrɛlen don baara kama olu ye baara bila kun dɔ de kosɔn n'o kun tɛ raison t'a la k'a fɔ u tɛna baara k'a kɛcogo la donc u tun bɛ baara kɛ cogo min na u b'a kɛ ten donc o kɔni na o jɔrɔ t'an na hami parce que an b'a dɔn baarakɛla mun b'an bolo yan vraiment Welesebugu mɛtiriw an b'an disi gosi n'o ye professeur expérimenté ka ca yan mɔgɔw b'u dɔn u bɛ baara kɛ ka kɔrɔ donc an kɔni b'o tagabolo de kan ni Ala sɔnn'a ma. Ok kuma ka ɲi monsieur le censeur sisan nɔ ɛɛ Mali politique ko a tun gamana ka daga wuli ka wuli ka wuli n'a tɛ nin ka bɔ hali n'a sɔrɔ sisan nɔ n'a ma jigin an hakili la a bɛ ka jigin dɔɔnin welekan dɔ bɛ yen ko Mali kura n'a dun kɛra Mali kura ye fo n'i ka so lakurakuraya fo i ka dusu lakurakuraya salon gabugu yɔrɔ bɛɛ eh, e ye ancien eh, i ye lakɔlimɛtiri jolen eh, i b'a kalama kosɛbɛ an b'a fɛ sisan nɔ bana minnu bɛ an ka lisew la bana min bɛ an ka lise la n'an b'a fɛ ka mali kɛ bana n'an b'a fɛ ka mali kɛ mali kura ye ka ekɔliso fana kɛ ekɔliso kura ye an ka bana minnu furakɛ ka bɔ an ka ekɔliso la an mago bɛ i k'o dɔw fɔ an ye bon eh, eh, mali ekɔliko problɛmu fɔyɔrɔ ka ca a fɔyɔrɔ ka ca ka da mun kan parce que mali yɛrɛ la généralement i bɛ taga sɔrɔ mɛtiri tila bɛɛ tolen bɛ bamako n'a dafɛla la mm-hmm. k'a sɔrɔ burusi kɔnɔ mm. o mɛtiri kelen min bɛ n'a sɔrɔ o tɛ baarala ye mm-hmm. u pilasi bɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ ka faso ɲɛ jamanadenw ye ka baara kɛ jamanadenw ye mm-hmm. donc ni ɲɛmɔgɔw y'o yɔrɔ lajɛ parce que baara kɔni f'a ka kɛ de mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ mali pcw bɛ fɛn da baara ka k'a kɛcogo la min bɛ baara dɔn o ka bila a la a ka k'a kɛ kuma fɛ baara b'o de ko ten a kɛcogo a kɛ kuma n'a kɛ yɔrɔ donc n'i y'o jateminɛ baarako yɛrɛ la vraiment ko caman bɛ mali lakɔliko la a bɛ nɔgɔya quoi bon mɛtiriya a tɛ improviser fɛn tɛ k'a fɔ n ma baara sɔrɔ nana la mɛtiriya c'est par vocation i b'a kalan de kɛ ni mɔgɔ ma fɛn min kalan kɛ n'i ko dɔ ta bɔlɔn kan ko ka taa mɔgɔ opérer dɔgɔtɔrɔso la a ko tɛ bɛn koyi a su tɛ ban bɔ la dɛ donc mɔgɔ caman fana donna mɛtiriya la parce que tagayɔrɔ t'u la o fana fɛn in b'a la mais n'u man ko k'u b'a la ka ban f'u ka accepter ka formation de k'u kun mɛtiriya yɛrɛ ko formation de formation continue a tɛ taga o kɔ baara yɛrɛ bɛɛ o ye parce que i bɛ fɛn dɔ kɛ bi o tun ye ɲuman ye bi mais sini b'a sɔrɔ o tɛ yen tuguni dɛ donc ni formation continue tɛ o sugu tɛ ɲagami ne kɔni b'o de fɔ politiki ko ta sira la vraiment jamana basigi n'i y'a mɛn i bɛ kalan kɛ i bɛ politiki kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ jamana basigilen don dɛ donc an b'a ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ ka nin ko ta ni hakili ye kɛlɛkɛ ko tɛ wɛkɛ ko tɛ nin kana kɛ siya ko ye a kana kɛ diinɛ kɛlɛ ye a kana kɛ fɛn wɛrɛ ko ye mali ko de don e ko mali ne ko mali kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen donc ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an ye ok euh, monsieur le proviseur euh censeur i bolo kunsi euh, bana dɔ la hali n'a sɔrɔ an ka waati nin tɔ a tɔ euh, euh, man ca kosɛbɛ mais dɔnni b'an bolo euh, sisan n'o ye lakɔli karamɔgɔw tila cogo ye premier cycle seconde cycle lycée bana kelen bɛ yen même problème ɛɛ hali o don an ni dɔ bɔra baro la ale ye premier cycle mɛtiri ye k'u ni eh, dcapw ye baro kɛ i b'a sɔrɔ lycée dɔw bɛ i bɛ taa mɛtiri mugan sɔrɔ yen nɔ dɔw ta ye bi saba ye u sigilen bɛ yiri kɔrɔ o de ye burusi kɔnɔ i bɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ ka munumunumunumunu fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kuma kelen pe i b'i sin k'an jaabi ne ko ɛɛ mun bɛ olu tonnen sɔrɔ dugu- duguba kɔnɔ k'u tɛ se ka taa burusi kɔnɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de y'a a ɲɛnata ka choisi ka bɔ k'u bɛ kɛ enseignant ye mun bɛ u tonnen to duguba kɔnɔ k'u tɛ se ka taa burusi kɔnɔ. mais o ye ɲɛmɔgɔw ka responsabilité de ye o fonctionnaire i bɛ mite de n'i mitera ka taa fan min fɛ i bɛ taga yen i bɛ taa baara kɛ yen n'i ma taga parce que u bɛ mite ka taa yɔrɔ min na ɲɛmɔgɔ min bɛ yen u bɛ compte rendu de fana k'u ka ɲɛmɔgɔw ye o mais min bɛ yen o tɛ décision tabaga ye o sisan ni maître mitera ne fɛ yan proviseur k'a kɔnstate a ah, mariko ekɔliden min bɛ kilasi kɔnɔ a ka mɛtiri bɛ min ne ko a ah, mɛtiri kura dɔ don a mutera yan mais a ma na bon ne b'a yira a yira proviseur la a ma na siɲɛ kelen siɲɛ fila a ma weleli kɛ a m'a kun fɔ donc an b'a ɲɛf'a ye le proviseur l'interpelle et il rend compte à qui de droit a kan ka fɛn min a b'a fɔ mɛ olu de bɛ décision ta parce que anw tɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ yɔrɔ la an tɛ se ka mɔgɔ gɛn ka se t'an yɛrɛ parce que anw yɛrɛ tara de mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min b'an bɛɛ ɲɛ maintenant min mutera n'a ma sɔn ka na a ka poste la nous rendons compte a bɛ ɲɛfɔ a fɔ yɔrɔ de la olu de bɛ décision ta a kama mais n'o ma kɛ baara tɛ baara tɛ ɲɛ parce que dissuasion t'a la dɔw bɛ na mais a caman fana y'u ka mɔgɔ bilalen de ka na a caman de y'o ye jɔn ka mɔgɔw ɲɛmɔgɔ dɔw ka mɔgɔ b'a la politique mɔgɔw ka mɔgɔ b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la parce que dɔw bɛ na bi parce que u ma bamakɔ sɔrɔ u bɛ n'u fili segu par exemple u bɛ prise de service kɛ trois jours après mutation bɛ demander mun b'o yira n nana n sigi ɲɔgɔn n bɛ ka donyɔrɔ ɲini fɔlɔ n ye donyɔrɔ sɔrɔ maintenant n bɛ tɛmɛ ka taa ka taa o de caman fana bɛ k'a la bon souvent an mago bɛ mɛtiri min na u t'olu bila ka na f'an mago tɛ min na bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn matière de science don a ka gɛlɛn mais professeur de maths ni maths financière ninnu o de gɛlɛya de b'anw kan bi bon mɛtiriw fana bɛ heures supplémentaires kɛ mhm. a wari tɛ kɔn ka sara donc mɛtiri caman bɛ o tɛ sɔn a ma yɛrɛ mhm. souvent n'i bɛ burusi kɔnɔ n'i bɛ duguba kɔnɔ mhm. i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ o mais burusi kɔnɔla la tuma dɔw bɛ na i yɛrɛ dabali bɛ ban a bɛ kɛ cogo di i b'a problème ta i b'a fɔ i ka dukɔnɔ kunko don tellement que kɔnɔgan b'i la walidenw b'i bolo mɛtiri tɛ yen examen selen don kalan ka kan ka kɛ y'a dɔn kɔni sa a tɛ baara nɔgɔya mɔgɔ bolo quoi o gɛlɛya kɔni b'anw kan Ɛɛ sisan nɔ bana nin ye min ye o ye n'a fɔ dɔw de bɛ yen nɔ u kan ka mute mais u tɛ mute parce que mɔgɔ b'u kɔfɛ ko ni sama bɛ mɔgɔ min ɲɛ ngɔmi n'a gosi o jɔrɔ t'i la parce que mɔgɔ de b'u kɔ minnu bɛ ka u protéger ka bɔ mutation ma o de tɛ sa wa o de don si suma parce que dɔw yɛrɛ b'a fɔ olu i sɔnna o i ma sɔn o anw taatɔ don wa anw bɛ taa très bien donc maintenant Mali kura bɛ ka na Ala ka kɛ Mali kura ye yala est ce que ninnu fɛnw u man kan ka furakɛ wa ka u senbɔ n fa ye ministre ye n fa ye nin ye n fa ye nin ye u k'i bɔ u ka proviseurs ni walima DCAP ni u ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ wa min ka kan yɔrɔ min o ka fili ka taa yen wa yala est ce que o tɛ diyagoya wa eh, censeur ni baara kɔni b'a fɛ ka ɲa n'an b'a fɛ ka taa ɲɛ k'a fɔ ekɔli ka sigi a sen kan k'a fɔ ko denmisɛnnin bɛɛ ka hakɛ ye kalan ye o ka kɛ o kana kɛ kuma o ka kɛ waleya ye i ye kuma min fɔ a bɛ k'o de ye vraiment min ka kan yɔrɔ min na o ka bila yen n'i bilara ka taa yɔrɔ min na i ka taa baara kɛ kuma caman tɛ min na o y'o ye burusi kɔnɔ baara tɛ mɔgɔ si faga an bɛɛ wolola burusi kɔnɔ ka mɔ burusi kɔnɔ bon an b'o burusi kelen kɔnɔ yan mm-hmm. mɛ dugu jumɛn bɛ mali la bi ma eh, mali nɔrɔ ninnu fɔ k'a fɔ ko i mago bɛ bamakɔ la k'i t'a mago ɲɛnabɔ mm-hmm. telefɔni ko ni fɛn na n'i mago bɛ t'i mago ɲɛnabɔ i bɛ na dɔw yɛrɛ bɛ bamakɔ dafɛ dugunin bɛɛ i bɛ ti i ka denbaya bɛ i bɛ n'i ka baara kɛ i bɛ segin ka taa don n'a ka diya dugu i bɛ segin ka na foyi tɛ bɔ a la a t'i tɔɔrɔ yɛrɛ donc o kɔni na Vraiment u b'o de fɔ l'homme qu'il faut à la place qu'il faut Mali kura mago b'o de la et puis baara ka kɛ kuma ka dabila baara ka kɛ kuma de ka ca jamana in na. Ok ɛɛ Censeur an bɛ an filɛlibaaw hakili lajigin fɔlɔ aw ni tile production ni kisi Alifatu TV ɛɛ YouTube sanfɛ ani Facebook sanfɛ ani WhatsApp sanfɛ tile production aw bɛ an sɔrɔ an n'an ka émission don ko Mali kalanko an ko lakɔlikaramɔgɔ tun kɛra fɛnba fɛnnin ye fɛnbaw don ka d'a kan i kɛra maa sugu o sugu lakɔlikara de y'i lamɔ président ministre député i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye kɔni lakɔlikara de y'i lamɔ mɛ an bɔra a ma sɔn lakɔlikara ye fɛnba de ye mɛ a kɛra fɛn ye jamana kɔnɔ ko ka d'a kan wari t'u bolo fo Nahawa Dumbiya y'a fɔ a ka dɔnkili la ko furu ka fisa dɛ u y'a ni furu ka fisa ni sokɔnɔsigi ye kuwa k' hali n'a kɛra lakɔlikara kunsigi ye k'o ka fisa ni tɔgɔ di sokɔnɔ sigi hali n'a kɛra o b'a da maintenant sisan nɔ tuur ko danbebe bikanbururi la wa su kora cogo o cogo dugu fɛn bɛ jɛ censeur article 39 sɔrɔlen filɛ dɛ yala a bɛna lakɔli karamɔgɔ ka ɲɛnamaya yɛlɛma dɔɔnini wa kelen ya ye san mɔgɔw bɛ ka kukɛ lakɔli karamɔgɔ la est-ce que parce que fɛn t'a la o tɛna kɛ wa mais avec article 39 est-ce que o tɛna gɛlɛya nin caman caman ban parce que u bɛna fɛn sɔrɔ u tɛgɛ kɔnɔ fɛn bɛ ɲini ka u la kun u tɔw la eh, article 39 in na comme déjà sariya talen don bon o bɛ sariyatigiw bolo déjà a application sɔrɔla président y'a fɔ officiellement k'a fɔ a bɛ appliquer u yɛrɛ b'a a sira kan on peut dire que a ko yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲɛnabɔ ka ban mais école karamɔgɔ ne yɛrɛ bolo wari tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye a b'i mago ɲa don dɔ de mais adamaden i ka ko bɛɛ b'i yɛrɛ bolo fantan bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ i bɛ bonya mɔgɔ bɛ sɔn i da kɔnɔ kuma ma faama bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ i tɛ bonya mɔgɔ tɛ sɔn i ye o bɛɛ b'i yɛrɛ kɛcogo de la donc ekɔli karamɔgɔ ekɔli karamɔgɔya ni ko caman tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ parce que e b'a lajɛ e bɛ jɔ denmisɛnnin ba yirika de nɔfɛ i ka ekɔli karamɔgɔya kɔnɔ ba yirika mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka bɔ a la donc mɛtiri dɔw bɛ yen anw yɛrɛ dɔw bɛ se k'a fɔ anw donna ekɔli karamɔgɔya la ka d'a kan an ye ekɔli karamɔgɔ dɔw ye an y'a ɲini ka k'u ɲɔgɔn de ye o ye exemple de ye mɛ adamaden mana kɛ cogo o cogo ɲuman b'a la juguman b'a la parce que i bɛ se k'a sugu ye tele la arajo la ekɔli karamɔgɔ y'a kɛ tan karamɔgɔ y'a dɔn ta adamaden bɛɛ n'a qualité n'a défaut don mɛ n'i kɔni donna mɛtiriya la a ka ca a la fɛn ko caman bɛ i b'i yɛrɛ kisi o ma pour que tu sois un enseignant exemplaire parce que bɛɛ de ɲɛ b'e la an ka monsieur y'a fɔ tan hali n'i filila k'a fɔ a tɛ dɔn hali n'i bɛ tulonkɛ la a t'i dɔn donc c'est pour que i bɛ kuma o kuma fɔ i b'a contrôler i bɛ ko o ko kɛ i b'a contrôler i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a contrôler école karamɔgɔ bɛ nin qualité demander mɔgɔ la i dusu ka da denmisɛnnin bi saba ou bien bi naani classe kelen kɔnɔ u marali ma nɔgɔn dɛ bɛɛ n'a défaut n'a bɛɛ qualité don mm-hmm. bɛɛ n'a jogo don bɛɛ n'a lamɔcogo don mm-hmm. n'a fɔra k'e k'o bɛɛ gérer don kelen ka leçon kelen k'u kun bɛɛ k'a faamu mm-hmm. a ka ca la fɛ a kuma bɛ caya o tɛ ɲa e yɛrɛ ka dusumantan an'i ka hakilisigi n'i ka baara yɛrɛ kɛcogo bolo ala sago i bonya b'a la mais donc sisan an ka question dɔ bɛ an ko sisan nɔ an b'a dɔn wari tɛ hadamaden kɛ mɔgɔba ye mais kuma dɔ la a filɛ ka i b'a to i k'i makoɲɛfɛn caman sɔrɔ dɔɔnin donc an ko sisan nɔ lakɔli karamɔgɔ ani mɔgɔ min ye promotion ani mɔgɔ min ye kalan sugu kelen ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ kalan kelen n'o tigi taara impôt la sisan nɔ ta ka taa douane na sisan nɔ an ko sisan nɔ o tigi bɛ se ka so kelen min jɔ san kelen kɔnɔ ko lakɔli karamɔgɔ b'a ka carrière bɛɛ kɛ ka ban a tɛ se k'o so jɔ mais a bɛ kɛ ɲininkali ye min clair et net la ko a bɛ article 39 bɛna dɔɔnin fara u ka tɔrɔmɔɲɔgɔn kan o bɛna u ka ɲɛnamaya yɛlɛma wa bon a bɛ se ka yɛlɛma n'o tɛ n'i ye u b'a fɔ ko comparaison n'est pas raison parce que Mali fɛn dilanlen de manière que service bɛɛ n'a avantage don peut-être i bɛ se ka taa financier ninnu sɔrɔ avantage min b'u bolo a tɛ école karamɔgɔw bolo mais n'i fana ye école karamɔgɔw ta lajɛ avantage dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo avantage dɔ bɛ o tɛ wariko ye socialement voilà socialement i bɛna mɔgɔ caman kalan ça c'est une satisfaction morale diinɛmɔgɔ yɛrɛ b'o kalama n'a fɔra i ka mɔgɔninfin ta société la ka kalanbaga kalankɛla min bɛ kalan kɛ mɔgɔw kun aa a tɛ jukɔrɔla la dɛ n'a a ka sɔrɔ sabula la ni jukɔrɔla ye dɛ donc mɔgɔba de don mais jamana kɔnɔ ou bien mɔgɔninfin société kɔnɔ n'u ye école mɔgɔ kɛ bolokɔfɛmɔgɔ ye o de bɛna n'a ye an yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu sɔrɔla cogo min anw ye école kɛ waati min na sisan tɛ d'accord mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen minnu ka kɔrɔ n'an y'a ko la mais école karamɔgɔ tun bɛ cogo min na n'i y'a f'olu ɲɛna k'a fɔ e ko karamɔgɔ bɛ se ka nin sɔrɔ a ka si kɔnɔ u b'a fɔ ko u b'a fɔ ko i bɛ sugo la i bɛ sugo la mais article 39 ko in a bɛ fisaya bien que bɛɛ ta tɛ kelenya la indice ko ni fɛnw b'a la ancienneté ko b'a la a kɔni bɛ fisaya parce que dɔ fara bɔrɔ kɔnɔ fɛn kan a ka fisa dɔ ka bɔ a la n'a ɲɔgɔn wɛrɛ fara kan o tɛ kɛ baasi y'a ma ok inchallah pour yaasa k'i la kuma sɔn ji la salonnasini correction na Kulikɔrɔ ne tun b'a la cɛkɔrɔba dɔ bɛ ka na a bɛ ka tɛmɛ quoi o y'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ enseignantw ka mobili kɛlen ka yɔrɔ fa tewu cɛkɔrɔba y'i jɔ k'i jɔ k'i jɔ ko ko ala ka bon sa ko nin de ye lakɔli mɛtiriw ka mobili kɛlen ye ka yɔrɔ fa tan ko anw tun bɛ an ka kalan kɛ ka bɔ an tɛ kamiko an tɛ kamiko sɔrɔ a yɔrɔ ko i b'a dɔn ko enseignement ko a diyara dɛ ko a diyara la eh, sen nɔ an ka baro a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la mais ko ko ko yanni k'a fɔ ko ye jɔni kɔnɔ fo sabu ɲuman eh, adamaden ko eh, foli n'i ma mɔgɔ barika da taara barikada an ka article trente-neuf ko a tun kɛra eh, a tun gɛlɛyara ka tɛmɛ gɛlɛya kan mais jɔli kɛra fo laɲinifɛn o kɛra sɔrɔfɛn ye an jɔ wo kɔnɔ fɛn da la an tɛ taa an tɛ mɔgɔ ci wo dun fo tala ka bɛ fo tan fo da kelen pe a bɔra ka fɛn kɛ sisan ne ye kusan k'e ka kamera e ka ka mikoro minɛ ka foli kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ye nin waraba fagali sababu ye i bɛ jɔn ni jɔn fo an ka sɔrɔ fɛn ɲinifɛn nin sɔrɔli la ne ka foli bɛ se bɛɛ ma nin ko la parce que ko mana kɛ cogo o cogo fo dɔ k'a dabɔ syndicat mɔgɔ min b'a la bi n'o ye synergie mɔgɔw ye olu kɔni olu y'a ce sont les artisans de cette victoire là mais avant e syndicalisme kɛra sous d'autres formes d'autres manières u fana résultat ɲumanw sɔrɔ a la tout ça dans le cadre de l'amélioration de la condition de vie des enseignants a bɛɛ kɛra école karamɔgɔw ka lafiya de kama donc olu tɛmɛna donc syndicalisme escalier de don dɔw b'a ta yɔrɔ dɔ i b'a bila yen dɔw b'a yɛlɛn sanfɛ fo ka taa se plafond la don min donc foli b'u ɲɛ parce que vraiment ce n'était pas évident a ko gɛlɛyara a gɛlɛyara fo ka taa k'a kɛ parce que école karamɔgɔ généralement revenu caman t'a ɲɛ bon n'a fɔra ka sara tigɛ kalo kelen kalo fila kalo saba surtout a bɛnna waati min fana ma n'o bɛnna ni banako nin ye ko mɔgɔw ka bɔli man ca ko cayara vraiment a sacrifice gɛlɛyara foli b'u ɲɛ ala k'a ɲa k'a d'an ma Donc o yɔrɔ la vraiment n ka foli b'u ye u ye sacrifice min kɛ article trente-neuf ala ka ala ka wari ka nafa ɲa ye foli bɛ da donc an balimaw an ka fɛn sera voilà an sera tɔgɔda kurun sera cɛncɛn kan yanni an ka bɔ kurun kɔnɔ daɲɛ kelen foli ani kuma laban an ka sɔrɔ ka da sɔgɔ ne bɛ alifatufu auditeur ou bien téléspectateur bɛɛ fo a dan ka ɲininkali min kɛra n na a diyara n ye n ye n hakilina fɔ a kan kuma kɔni kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka fili mɔgɔ bɛ se ka fili donc ni n filila ka don min gasi la o ka yafa n ma n m'a dabɔ o kama n ye hakili dabɔ hakilina fɔ de kama baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na e yɛrɛ monsieur sangare i min sera n ma fo welesebugu yan foli b'i ɲɛ ala sago bonya b'a la ala ka hɛrɛ kɛ mali ye ala ka sababu ɲuman k'an ɲɛ ala k'an haminanko nɔgɔya ala k'an jɔrɔnanko bɛɛ ɲa setigi ala ye ala ka se ala ka se dan ala k'an ka dɛmɛ ala ka dugawu minɛ donc balimaw an ka baro a bɛ se a dan yan nɔ donc an tun bɛ an ka émission na n'o ye mali kalanko ye ka bɔ fo bamakɔ ka na welesebugu yan nɔ an ka dunan tun ye an ka balimakɛ musa mariko ye siga t'a la an ka baro nin a kuntaala ma janya mais a nafa bonyara donc aw minnu sɔgɔlen don an na facebook sanfɛ youtube sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko aw ni ce aw ka filɛli la k'an bɛn sɔɔni inshallah an b'a fɔ aw ye ko lycée nin kɔnɔ yan nɔ n'o lycée public de welesebugu ye an bɛna baro caman caman sigi yan nɔ cogo la aw ka se ka bɔ lycée nin ka baara kalama a n'a ka baarakɛlaw an'u bɛ ka baara kɛ cogo min na inshallah k'aw kunnafoni aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'an bɛ aw fo afiriki europe ameriki diɲɛ yɔrɔ bɛɛ sa k'an bɛn wa sukura merci k'an bɛn